Poblacht na hÉireann. Rialtas Sealadach Phoblacht na hÉireann le muintir na hÉireann. A fheara agus a mhná na hÉireann. In ainm Dé agus ghlúnta na marbh óna bhfaigheann sí a seantraidisiún mar náisiún, tá Éire trínne, ag gairm a clainne chun a brataí agus ag bualadh buille ar son a saoirse. Tar éis di eagar agus oiliúint a chur ar a cuid fear trína heagraíocht rúnda réabhlóideach, Bráithreachas Phoblacht na hÉireann, agus trína heagraíochtaí míleata oscailte, Óglaigh na hÉireann agus Arm Cathartha na hÉireann, tar éis di a riailbhéas a thabhairt go foighneach chun foirfeachta agus feitheamh go rúndaingean leis an bhfaill í féin a fhoilsiú go tráthúil. Tá sí ag glacadh na faille sin anois, agus le tacaíocht óna clann atá ar deoraíocht i Meiriceá agus ó chomhghuaillithe calma san Eoraip, ach ag seasamh di ar a neart dílis féin ar an gcéad ásc, tá sí ag bualadh buille agus í lándóchasach go mbéarfaidh sí bua. Dearbhaímid gur ceart ceannasach dochloíte é ceart mhuintir na hÉireann ar dhílse na hÉireann agus ar chumhacht gan chosc ar chinniúint na hÉireann. Forghabháil an chirt sin atá á himirt le fada ag pobal agus rialtas eachtrannach. Níor mhúch sí an ceart sin, ná ní féidir é a mhúchadh go brách ach le díothú mhuintir na hÉireann. Gach glúin dár tháinig, Dhearbhaigh muintir na hÉireann a gceart ar shaoirse agus ar fhlaitheas náisiúnta. Sé huaire le trí chéad bliain anuas a dhearbhaigh siad faoi airm é. Ag seasamh dúinn ar an gceart bunaidh sin, agus á dhearbhú arís dúinn faoi airm os comhair an tsaoil, fógraímid, leis seo, Poblacht na hÉireann ina stát ceannasach neamhspleách agus cuirimid ár mbeo féin agus beo ár gcompánach airm i ngeall lena saoirse, lena leas agus lena móradh i measc na náisiún. Dlíonn Poblacht na hÉireann, agus éilíonn leis seo, dílseacht mhuintir uile na hÉireann, idir fhir agus mhná. Ráthaíonn an Phoblacht saoirse chreidimh agus saoirse shibhialta, comhchearta agus comhdheiseanna dá saoránaigh uile, agus dearbhaíonn gur rún di féachaint chuig séan agus sonas an náisiúin uile agus gach páirte de, clanna uile an náisiúin, a chaomhnú go cothrom, gan beann aici ar na difríochtaí ar chothaigh rialtas coimhthíoch go cúramach iad agus a dheighil mionlach ón tromlach san am a chuaigh thart. Go dtí go dtiocfaidh an uain de neart ár n-arm rialtas náisiúnta buan a bhunú, a dhéanfaidh ionadaíocht do mhuintir uile na hÉireann, agus a thoghfar le vótaí a cuid fear agus ban uile, déanfaidh an Rialtas Sealadach a bhunaítear leis seo gnóthaí sibhialta agus míleata na Poblachta a riar ar iontaobhas thar ceann na muintire.

Ar uair seo na cinniúna, ní foláir do náisiún na hÉireann a chruthú lena mhisneach agus lena riailbhéas, agus le toil a chlainne iad féin a íobairt mar mhaithe leis an gcoiteann, gur fiú é an dán ró-uasal dá ngairtear é, arna shíniú thar ceann an Rialtais Shealadaigh, Tomás S. Ó Cléirigh, Seán Mac Diarmada, Tomás Mac Donnchadha. P.A. Mac Piarais, Éamonn Ceannt, Séamus Ó Conghaile, Seosamh Pluincéad.